lajɛbaaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka barika da aw ka ɲɛmadali la an ka jaw la i n'a fɔ kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisadonw fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan n'ala ma basi kɛ an bɛ kuma fɛn dɔ kan ni o ye an ka jɛmufanga dɔn ko bɛɛya dɔn ko min ye demokarasi ye o bakuruba bakurubaw an bɛ kuma olu kan fɛn minnu bɛ an ɲɛ bi kokura an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛna baro kɛ fɛn min kan bi o de ye denmisɛnninw ka ko ɲɛmɔgɔya i n'a fɔ jamakuntigiya ka taa se u b'u sen don cogo min na an ka jamana yɛrɛ politigi baaraw la an bɛna baro k'o kan bi an ka maa welelen i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kokura o ye sɛki abudɛlikadɛri sidibe sɛki abudɛlikadɛri i ni wula abdu ture i ni wula ne kɔni tɔgɔ ni jamu fɔ nka don o don maa kura bɛ don jaw lajɛli la i bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ lajɛbaaw lamɛnbaaw ɲɛna
merci yani n ka n yɛrɛ kofɔ n bɛ aw fo aw ka émission na nin émission in na kosɛbɛ k'an ka lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bɔlɔlɔ kan aw ni ce n weleli la a diyara n ye a bɛnna n ma ne tɔgɔ ko sɛki abudɛlikadɛri sidibe mais bɛɛ b'a fɔ n ma kadɛri sidibe n ye politiki mɔgɔ ye ani n bɛ jɛkulu caman na bi n bɛ yan en tant que citoyen ka n hakilina di aw ka baro kan
lajɛbaaw y'a faamuya ka ban maa welelen ye maa min ye ni an sigila kɛnɛ kan ka ban maa tɛ maa kɛ kumatigi ye ka tila ka i kuma da minɛ i la an bɛ taa ni ɲininkaliw ye sabula cɛbilenkɛ nakun ye dɔn ye ɲininkali fɔlɔ bɛna kɛ bi ya denmisɛnninw yɛrɛ u bɛ labɛn cogoya min na ka kow daminɛ kabini adamadenya cogoyaw la ka na don politigi ko kɔnɔna na n'a fɔra ko jeune leader o y'a tubabukannama ye n'o ye denmisɛnnin kotigi kotigiw ye e fɛ a kan ka daminɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na fo ka na se tako filanan an bɛna ɲininkali k'o la o ye a don waati ye min ye vie politique kɔnɔna na ma jeune leader yɛrɛ ye jɔn ye a baara bɛ daminɛ cogo di ok abdu n b'i fo i ka ɲininkali la ka segin ka an lajɛbaga bɛɛ fo bɔlɔlɔ kan i ka nin question a diyara n ye kosɛbɛ jeune leader an b'a mɛn mɔgɔ da jeune leader jeune leader ou bien leader leader leader ye maa ye maa ɲɛmɔgɔ don maa ɲɛmaa sugu jumɛn don maa min bɛ ko kɛ ko min bɛ taa dugu ka intérêt la wa jama bɛ fara a kan o de ye jeune leader ye bon ale baara bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ parce que n'i ka leadership bɛ don i b'a daminɛ i ka du kɔnɔna de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka se i ka sigida la ka bɔ i ka sigida la ka se i ka komini kɔnɔ i ka jamana an b'a fɔ du kɔnɔ cogo di an ka an ka du kɔnɔnaw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n bɛ misaliya kelen ta o ye o ye saniya fanfɛ yɔrɔ ye e min ye du sifin ye n'e kɛra saniya baarakɛla ye e cɛsirilen don saniya ko la i bɛ taa sɔrɔ hali ni maa min bɛ yɔrɔ nɔgɔ a bɛ tugu e kɔ i n'o saniya kelen bɛ bɔ a ka so ka na bɛɛda la ka na bulonna la ka na sigida la e bɛ n'i yɛrɛ mɔgɔw b'e ye tuma bɛɛ i b'i ka tɛmɛyɔrɔnin furan i b'i sigiyɔrɔ furan e ye cɛsirilen don kare kɔnɔna furanni na a labɛnni na maaw bɛ tugu i kɔ ka sɔrɔ wari tɛ ka sɔrɔ fanga tɛ ka sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ mais parce que i bɛ ka baara ɲuman min da olu bɛ kɛ sababu ye ka tugu kɔ o de ye jeune leader donc leadership bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ de ni bɔnna du kɔnɔ so kɔnɔ sigi a tɛ karaba i b'a la a baara de b'a kɛ n'a ye n bɛ misaliya dɔ d'i ma don dɔ la circulation dɔ bloquera jamana dɔ kan hindu jamana dɔ kan denmisɛnnin fitinin u bɛ ka taa ekɔli la n'a parents embouteillage créera kosɛbɛ donc yanni polisiw ka na ka bɔ embouteillage binna yiri de binna sira la mhm. ka embouteillage créer mhm. donc ale bɛ retard la tɔw bɛ retard la mɛlɛkɛnin filɛ ka bɔ mobili kɔnɔ mhm. ka na tronc d'arbre yiri yiriju belebeleba k'a pousser a fanga tɛ se mais ŋaniya min b'a la a y'a yira tɔw nana fara a kan donc o de ye leadership yɛrɛ ye bon leadership c'est ça i bɛ baara dɔ da i bɛ taa sɔrɔ e tɛ se a ŋaniya b'i kɔnɔ mɔgɔw b'a ye k'a fɔ i bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman don u bɛ fara i kan ka sɔrɔ i m'u wele ka sɔrɔ i ma wari bɔ donc leadership y'a de ye a bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ denmisɛnninya ko t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la n ye misaliya min d'i ma nin ye nin n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen min bɛ kɛ an bɛ misaliya dɔ fana jamana dɔ bɛ chine jamana dɔ kan sira kun bɛ cɛ taar'i sigi kulu sanfɛ de a taar'i sigi kulu sanfɛ mɔgɔw ko fa b'a la a y'i to ale yɛrɛ bɛ kulu tigɛ tigɛ dɔɔnin tigɛ tigɛ dɔɔnin bi autoroute nana bɔ kulu in sanfɛ n'i y'an ka o ta bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i bɛ taa ye an ka maakɔrɔba minnu tɛmɛna u ye misaliya de yira président modibo keyita et cetera u ye misaliya de yira k'u to funankɛninya la u n'a bɔra kɛnɛma maaw tugur'u kɔ ka sɔrɔ wariko tɛ ka sɔrɔ tɔgɔ tɛ fɛn tɛ parce que u bɛ ka baara ɲuman kɛ donc jeune leaderya bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ ka bɔ ka na sigida la
Jeune leaderya bɛ daminɛ so kɔnɔna de la ka bɔ o la ka na sigida la a ka ja jamana olu bɛɛ lajɛlen b'a nafa sɔrɔ o kɔfɛ Kadɛri Sidibe an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔ hali bi jeune leader a ka baara ka se ka ɲɛ a bolo kuntilenna kana tiɲɛ a bolo mun de bɛ a ka baara sinsin a bolo an ka daminɛ o la n'o bɔra yen nɔ mun b'a tiɲɛ a bolo an bɛ se o fana ma abudu a fɔlɔ ye jumɛn i bɛ baara min kɛ i yɛrɛ k'a fɛ i ka k'a fɛ i bɛ baara min kɛ e yɛrɛ k'a dɔn ka k'a fɛ et puis i k'a bila i kun na i b'a kɛ volontariat de la sara t'i ye hali k'a fɔ i ma merci o t'i ye donc o de bɛ baara in ɲɛ i bolo parce que a daminɛ n'i y'i jigi da k'a fɔ maaw k'a dɔn ou bien n'i y'i jigi da ka sara kɛ sara t'a la an bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ salaya mais n'i b'a kɛ par conviction conviction ka k'i la i ye baara o baara kɛ fo ka sɔrɔ a kanu b'i la conviction b'i la wa i dalen don a la k'a sɔrɔ k'a bɛ taa ɲɛfɛ ne bɛ jeune dɔ dɔn sigida dɔ la a kelen yiri kɛmɛ de turu a kelen an bɛ yiri turu an bɛ yiri turu voilà voilà yiri a kelen de yiri turu a bɛ yiri san dɔɔni a b'a turu a b'a san dɔɔni mɔgɔ nana fara a kan yiri in taara fo yiri u ye espace dɔ créer u yɛrɛ yiri in bɛ taa fo yiri kɛmɛ duuru la bi donc a b'a daminɛ taa yiri san bi duuru bi naani mugan n'a yɛrɛ wari sɔrɔ a kelen yiri kɛrɛ a ka ɲɛnamaya la tɔ nana fara a kan donc n'i b'a baara kɛ kana mɔgɔ tɔw lajɛ dɛ kan'i kɛrɛ lajɛ kana ko e k'i ka sira lajɛ e dalen don fɛn min na kana mɔgɔ kɔnɔ l'objectif i y'a objectif min fixer i yɛrɛ ye kuntilenna i y'o min ɲini dɛ i b'o atteindre mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka far'i kan donc un jeune leader d'abord i kan ka objectif dɔ de laɲini dɔ de ka kuntilenna dɔ de kan ka kɛ ne bɛ nin fɛn in kɛ n b'a kɛ kun jumɛn de kama n'i y'o dɔn maintenant paramètre minnu kan ka i kan ka tɛmɛ ni sira min ye i b'olu sira dégager i bɛ s'a ma i bɛ t'a sɔrɔ i taatɔ ŋɔni b'i sɔgɔ sira la kumakan jugu bɛ f'i ma a bɛ f'i ma ko i ye wari minɛ a bɛ f'i ye e k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ e bɛ ka kɛ ŋaniya min kama e k'o suivre au fur et à mesure an bɛ ka se tiɲɛ bɛ bange n'i y'a bila i kunna k'i bɛ sara kɛ baara in bɛ a bɛ gɛlɛya i bolo
o tun ye e ko denmansa fila bɛ ma oui min b'a tiɲɛ i bolo o ye i bɛ ka baara min kɛ e yɛrɛ t'a dɔn kuntilenna t'i la k'a kɛ tɔgɔ dɔrɔn kama juste mɔgɔw k'e tɔgɔ fɔ mais e yɛrɛ b'a dɔn o de b'a o de b'a to an ka baara caman bɛ dan sira la tɔgɔ ɲini tɔgɔ ɲini n donna a la peut-être n bɛ fanga ɲini tuma sera ou bien n b'a fɛ fanga ɲinina dɔ ka na n ɲini ou bien n bɛ k'a kɛ tɔgɔ ɲini mais n bɛ k'a kɛ kun min yɛrɛ kama a jɔnjɔnnen tɛ Abdou i m'a ye an ka ko caman bɛ yen an ka association caman bɛ créer u bɛ dan sira la foyi tɛ ni objectif t'an tɛ o i bɛ objectif sɛbɛn papier kɔnɔ mais o t'a la donc ni laɲini e kan ka fɛn kɛ kun min na n'e t'o dɔn ou bien n'e saliyara saliya fana parce que i tɔɲɔgɔn dɔ bɛ se k'i sigilen to e ka dɔ kɛ nin na an bɛ taa k'i to o bɛ k'e saliya au fur et à mesure o bɛ k'e saliya baara bɛ tiɲɛ i bolo dɔ bɛ kita cɛ dɔ bɛ kita kɔsa o y'a bɔ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a tun bɛ pɔn kita pɔn bɔ a yɛrɛ ye a kelen bɛ kita pɔn bɔ a yɛrɛ ye mɔgɔw y'u to a la fo y'a nana ta ka bila bɔlɔlɔ a ma mɔgɔ wele bɔlɔlɔtigi wele bɔlɔlɔtigi yɛrɛ de voilà kita vingt-quatre o de voilà kita vingt-quatre de wulila voilà kita vingt-quatre de wulila ka taa cɛ encourager ka taa mɔgɔw y'u to jamana wɛrɛ kan k'a dɔn k'a dɛmɛ ka kɛ fo k'a kɛ nin baara ye i b'a dɔn ko hali jeune leader bɛ se ka emploi créer a yɛrɛ ye à travers d'une petite chose fɛn fitinin dɔ bɛ se ka kɛ baara y'i bolo don na o baara kɔnɔna la o yiriwa o misaliya caman de b'an bolo n'an taara commune deux la muso dɔ bɛ yen ko Aminata Traoré minisiri kɔrɔ don mais a bɛ pavé kɛ pavé in da tuma min na an ka dɔgɔn mais a y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni de misira bɛɛ ma kɛ pavé bi wa commune deux bɛɛ ma kɛ pavé yan donc toute action surtout sifinaka e man ka saliya sifinaka e man ka kɔnɔni kɛ parce que sini ɲɛsigi a y'e de ta ye donc n'e wulila bi k'i b'i ka sini ɲɛsigi dilan ne bolo foyi man k'i découragé o la mais min b'a tiɲɛ i bolo n'i mɔgɔ kuma lamɛn ou bien n'i y'a kɛ sara kama o b'a dɔw tiɲɛ i bolo
ayiwa bi an y'a fɔ aw ɲɛna aw minnu bɔra k'an ta sisan aw bɛ bɛɛya walawalali kɛnɛ de kan min bɛ sigi eh, démocratie one o one ka page kan aw minnu bɛ k'an lajɛ a y'a aimé a y'a partagé walasa min ye nin kunnafoni duman ninnu a bɛ se ka se maa caman ma cogo min na an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye leadership ye denmisɛnnin minnu ye kotigiw ye minnu bɛ sɔn ka u kɛ eh, ba falen kan minnu bɛ sɔn ka ko daminɛ walasa eh, min bɛ se ka kɛ sigida jamana bɛɛ lajɛlen ma ɲɛtaa ye cogo min na o kɔfɛ denmisɛnninlakaw yɛrɛw bɛ se ka u sen don an ka jamana eh, politiki baaraw la cogo min na walasa a ka se ka ɲɛ u bolo baro dakun fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ o kɔni o bunna ka se a dan na tɔ tɛ o ko la bilen an bɛna dakun filanan na ni o ye denmisɛnninlakaw olu sen bɛ se ka don politiki baaraw la cogo di an ka politiki tɔn kɔnɔ ka se ka sin sini ma sinikɛnɛ ma sabula mɔgɔw ko ko ko bi denmisɛnnin o de sini makɔrɔ ye sani an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan jirituru waati fana an b'a fɔ maaw ɲɛna kadiri bɔra ka jirituru min ta misali ye an bɛ jirituru waati de la sisan n'an ma fili an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bi u ye bi ta ka kɛ jirituru tɔgɔla donba ye jiri caman turula ka bɛn bi don ma o la maa fɛn fɛn bɛ sigida o sigida la i bɛ se ka jirisun kelen de turu i bɛ se ka fila de turu i bɛ se ka mɔgɔw fara aw yɛrɛ kan aw ka jɛkulu tɔgɔ la walima i bɛ se ka i teriw olu ɲini aw ka jɛ ka jiriw turu o fana nafa b'a la sabula u b'a fɔ bamananw ka kuma sen na ko ni mɔgɔ min ye jiri kelen turu i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka bɔ ma kɛ fu ye o don abdou n bɛ eh, n sɔnin sigi yan nin yɔrɔ in kan yirituru mhm. eh, yirituru nafa ka bon hali n'a sɔrɔ ale t'an ka thème ye bi mhm. an bɛ waati yɛlɛma min na changement climatique a kɔlɔlɔ fɛn kelen bɛ se k'an kisi a ma o yirituru de mhm. an bɛɛ lajɛlen ka yiri turu an k'a turu an ye an k'a turu an fa tɔgɔ la an k'a turu an ba tɔgɔ la an k'a turu an denw tɔgɔ la ale yiri nafa i b'a sɔrɔ diɲɛ na dɔnnimɔgɔw fana ko ko lahara jɔ don i b'a sɔrɔ c'est une occasion k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka yiri kelen kelen turu mali ye vingt millions d'habitants ou bien plus n'an bɛɛ yiri turu bi dans cinq ans six ans an b'a nafa sɔrɔ ka to kun ye ka dɔ fara i fana ka weleweleda in kan ayiwa sani cɛncɛn fuga ka kun an na an bɛ k'a fɔ nansarakan fɔlaw ko ten ko le désert avance o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛncɛn kɔni bɛ ka se sɔrɔ min ye eh, binnugu kan binkɛnɛ kan min bɛ eh, an dɛmɛ walasa an ka se ka sanji caman sɔrɔ an b'a dɔn an ka jamana ye mɔnnikɛ jamana ye sɛnɛkɛ jamana don baganmara jamana don o si dun fana tɛ taa eh, sanji kɔ ala ka hakilila ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen kelen ma an bɛ taa baro dakun filanan na o de ye denmisɛnninlakaw sifinnakaw bɛ se ka u sen don politiki baaraw la cogo di an ka jamanaw kɔnɔ walasa bi denmisɛnnin min ye sini makɔrɔ ye sini ta o fana se ka kɛ ko banbali ye kadɛri sidibe denmisɛnninw sen bɛ politiki baara la jamana kɔnɔ wa n'u sen b'a la u sen kan ka don a la cogo di u sen bɛ don a la cogo di ok abdu i ka ɲininkali in diyara n ye d'abord yanni n ka o jaabi n bɛ fɛ k'a fɔ maaw ye an ka ne hakilina ye politiki ye min ka politiki yɛrɛ kɔrɔ politiki ye mun sugu ye est ce que an ka jamana donna politiki la sisan de wa mhm. est ce que an t'a la quoi mhm. o ɲininkaliw ne fɛ k'o jaabi mhm. d'abord politiki ye min ye fɛɛrɛ kɛnɛ fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ min bɛ se ka sigida layiriwa ale fɛɛrɛ a baara a bɛ volontariat de kofɔ yɛrɛkundi de don n y'a ye misaliya la ne ka sigida a jiko gɛlɛyalen don a kuranko gɛlɛyalen don a ko caman de don donc ne bɛ fara tɔn dɔ kan ou bien an bɛ tɔn dɔ ɲini ka tɔn dɔ sigi walasa an ka jamana ka se ka bɔ politiki kɛkun ye c'est gérer la cité c'est l'art de gérer la cité cité problème dugu problème o politiki de kan ka o résoudre o baara o tɛ se ka kɛ ka sifinnakaw to parce que sifinnakaw olu de y'a daminɛ olu de y'a laban ye n'i ye an ka jamana in ta k'a jateminɛ jamana ta kɛmɛ kɛmɛ sarada yirali b'a yira k'a fɔ ko sifinnakaw de ye majorité olu de ka ca ni bɛɛ ye donc ni gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ gɛlɛya b'olu de sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan bon moi je pense que n'olu de sen kan ni gɛlɛya nana a bɛ anw de sɔrɔ mhm. pour que fɛn bɛ se ka gɛlɛya bali anw de sen kan ka don o la ka tɛmɛ bɛɛ kan mhm. walasa an kana caya an ka gɛlɛya kana an bɛɛ sɔrɔ mhm. donc o kama sifinnaka ale kan ka don politiki la ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ don a la cogo di o fana y'a dama kuma yɛrɛ an bɛna s'o ma mais ce qui est sûr aujourd'hui sifinnaka jɔyɔrɔ de ka bon politiki ma et puis n b'a fɔ politiki daminɛ an ka jamana kɔnɔ a mɛnna depuis n bɛ sigi ka mɔgɔ k'a fɔ n'i ye an ka charte de kurukanfuga ta k'an ka manden sigi ka jateminɛ k'an ka l'empire du gana sigi ka jateminɛ k'an ka nin bɛɛ jateminɛ farafinna yɛrɛ dugu anw ye politiki daminɛ ka sɔrɔ a ma daminɛ yɔrɔ la parce que anw ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an bɛ se ka sigi kɛ cogo min na bɛn kɔnɔna la an bɛ se ka sigi kɛ cogo min na Parce que n'i y'a mɛn ko politiki bɛn de don an bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka sɔrɔ si ma don si gasi la an ye nin bɛɛ lajɛlen tigɛ an ye nin bɛɛ lajɛlen an ko n'i ye muso kelen maakɔrɔ kelen ta i bɛ denmisɛnnin kelen fara kan ka muso kelen fara kan parce que du ye a bɛ ko ga de gakulu saba kelen si tɛ taa ka si to donc an ye nin fɛɛrɛ bɛɛ sɔrɔ an ka kurukanfuga kɔnɔ n'i y'a mɛn ko kamalenkuntigi en général kamalenkuntigi bɛ choisir i bɛ t'a sɔrɔ maa min don fanga se kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ fanga dɔrɔn tɛ maa min ka dɔnta ka bon maa min sabalilen don maa min cɛsirilen don dugu la i bɛ t'a sɔrɔ duguden bɛɛ bɛ bɛn a kan o de kɛ kamalenkuntigi ye n bɛ fɛ k'a fɔ politiki nana tubabuw ka politiki nan'a sɔrɔ politiki bɛ anw fɛ yan hali n'a sɔrɔ bi politiki yɛlɛmana ka kɛ fɛn wɛrɛ ye
an tun bɛ ka kuma hali bi denmisɛnninlakaw olu sen bɛ don an ka politiki tɔn kɔnɔ cogoya min na i bɔra ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a la e fɛ sisan cogoya minnu bɛ yen i n'a fɔ an ye baro dakun fɔlɔ la an ko maa caman bɛ yen o b'a sɔrɔ olu bɛ ko dɔw daminɛ nka u yɛrɛ tɛ ko in ban cogo dɔn hakilila bɛrɛbɛrɛ t'u la a la nka olu kɔni b'a fɛ dɔrɔn ni politigi ko daminɛ politigi mɔgɔw ka se ka u ta ka tugu u nɔfɛ walasa jama minnu tugulen u kɔ ka baara ninnu kɛ walasa u ka se k'o jama kelen fana labɔ o politigi mɔgɔ kelenw ye donc an b'a ye k'a fɔ a ma dabɔ o kama e fɛ sisan parti politigiw kɔnɔna na denmisɛnnin si hakɛ jumɛn bɛ se ka don parti politique kɔnɔ n'a donna kan ka ta étape jumɛn na kan ka ta yɔrɔ jumɛn na ka taa yɔrɔ jumɛn fɛ fo ka se yɔrɔ jumɛn ma bon n'i ye jateminɛ parti politique fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu bɛ yen u ɲɛsinnen don jeunes ma a fɔ ma par exemple mouvement de jeunes mouvement de femmes o bɛ parti bɛɛ kɔnɔna la donc en général n'i bɛ don parti la an ka sariya la a bɛ ko n'i ye san tan ni seegin sɔrɔ i bɛ don parti la a bɛ daminɛ depuis base la comité la mais i yɛrɛ ka cɛsiri ne bɛ misaliya ta n yɛrɛ kan ne bɛ tɔn dɔ la ne b'a bureau national la mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ ye ne ye i b'a jateminɛ ne ye n ka tɔnko daminɛ depuis duguma de n y'a daminɛ comité la ka b'o la ka na sous section na ka b'o ka na section na ka taa fo bureau national la bon bi alihamudulila ne b'o kɔnɔna la donc n b'a fɛ k'a fɔ denmisɛnnin n'i bɛ ko ko la a ɲini ka dɔn ture anw caman bɛ don politigi la an bɛ don a la tɛgɛrɛ fɔ kama an bɛ don a la huni min bɛ d'an ma an bɛ don a la ko parce que nin bɛ fɔ an ye nin bɛ k'an na donc moi je pense que n'an b'o politigi kɔnɔna la a ka gɛlɛn an ka se ka ɲɛ sɔrɔ politigi kɔnɔna la o ye ne ka hakilina ye donc n'i bɛ don jeune bɛ don ko ko la f'i ka don fo k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ eh, nin ko in na conviction b'i la i b'a dɔn fɔlɔ et après conviction bɛ na a la i la a la bon n'i tɛ don fɛn min dɔn

politigiw kɔnɔna na bi mali la gɛlɛya min b'an kan o ye manque de formation ye mhm. an formelen tɛ mhm. politiki ko la mhm. o gɛlɛya b'an kan an organiselen tɛ o b'an kan u y'an sɔnna k'an caman de hakilina san jɔyɔrɔ min fɛnɛ n'an n'a kan ka surun u m'a d'an ma bon ɲɛ bɛ jeune dɔw la réseau de politique parti politique dɔ la u wulilen don ko ka jeunes ka quota min dira musow ma ko k'a ɲɔgɔn di jeunes ma n'o fɛnɛ sera ka kɛ a bɛ ɲɛ mais ture an yɛrɛ fɛnɛ sen b'a la c'est vrai anw de parce que anw de mɔgɔlabɔlaw ye o an de mɔgɔlabɔla ye a kɛra meeting ye o a kɛra conférence ye o a kɛra campagne a kɛra fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ parti b'i yɛrɛ i sɛmɛ jeunes de la

denmisɛnninw labɛnnen bɛ politigi baaraw kama nka mun kɔni ye a dɔnniyaw bɛ u jɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ kuma dɔw la hali fasoden ɲumanya fana hakilila minnu fɛ o fana bɛ majɛ kɛ denmisɛnninw fanfɛ kosɛbɛ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'an bɛ ka taa o baro kelen kɔnɔ hali bi an bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ parti politigiw fana kɔnɔna na minnu ye fanga ɲini tɔnw ye denmisɛnninw donbaliya parti politikiw kɔnɔ k'u former walasa u ka se ka kow ɲɛminɛ sini o bɛ se ka kɛ gɛlɛya jumɛn ye parti politikiw yɛrɛ ma sini mais a bɛ parti faga de o n'i ye parti caman bɛ n'a fɔra k'u président tɛ yen u k'u parti bɛ sa mhm. parce que passation ma relais tɛ o mhm. mais n'i ye denmisɛnnin former mhm. par exemple partiba minnu bɛ yen ni n t'u fɛ k'u tɔgɔ fɔ yan u caman formera de u ka yan sɔrɔ bi o mali parti ba fɛn fɛn bɛ yen hali ni minnu bɛ yen depuis 1960 u caman formera bon malheureusement n'an ma jeunes former e ye min dilan k'a bila mɔgɔ min bɛ yen n'a ma former mais n'e tɛ yen don min na a bɛ tiɲɛ de c'est comme du n'i ye du kɔnɔna dilan n'i ma ladamu di dudenw ma n'i ma dudenw dege du koɲa la n'i tɛ yen don min na du bɛ kɛ tomo ye i m'a ye ni maakɔrɔba caman tanyana du bɛ du ko bannen parce que u ma former de n'an formera du kan du b'anw de fɛ du b'anw de fɛ farafinna du tɛ tubabuw fɛ o parce que du ye mun ye famille cɛ ni muso ni fa ni ba ni denw o de ye du ye maintenant n'an formera ni mɔgɔ mɔgɔ labɛnna kama tiɲɛ tabaga bɛ sɔrɔ mais n'an ma bɛn a ma tiɲɛ tabaga tɛ sɔrɔ wa jamana bɛ taa gɛlɛya kɔnɔna la i m'a ye n'a fɔra ko en général i bɛ taa sɔrɔ ni ciliko wulila o ye jeunes de bil'a la donc a bɛ jamana lasegin kɔ a tɛ jamana lataa ɲɛ donc moi je pense que ni jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ politique politique politikiw y'a faamuya moyen bɛ d'u ma a kan ka kɛ di ka di jeunes de ma ka formation k'u kun k'u ka projets financer k'u former politiquement et a b'a to relève a b'a to u da bɛ don jamana parce que politique tɛ manamana ko ye jamana président tɛ taa ni politique tɛ maire tɛ sigi ni politique tɛ député tɛ sigi ni politique tɛ conseil de cercle tɛ sigi ni politique tɛ donc est-ce que o ko kan ka kɛ koba de ye o kan ka barika kan ka don ko la o ko kan ka ɲini ka faamuya de bon moi je pense que jamana ɲɛmɔgɔ an'an jamanakɔnɔdenw n'an bɛɛ sɔnna o bɛ se ka kɛ n bɛ segin a kan jeunes kan ka kɛ acteurs de ye mais an tɛ k'a ye k'a ta ka d'a ma dɛ a bɛ ɲini de c'est pas sur le plateau d'argent a bɛ ɲini de a bɛ ɲini kɛlɛ fana tɛ dɛ hakili kɛlɛ de b'a kɛ ani cɛsiri o de b'a kɛ ayiwa O faamuna an ka maa wele bi o ye kadɛri sidibe ye an tun bɛ ka kuma fɛn min kan an bɛ se k'a fɔ waati kɔni tɔ caman t'an bolo minɛn kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ a k'a ka weleweledakan kɛ an ka sɔrɔ ka min ɲɔgɔn cɛ Toure n bɛ segin a kan bi an bɛ jamana min kɔnɔ bi an bɛ dugu min na bi a jamana dugu fɔlɔfɔlɔ anw jeunes de bɛ ka subir anw de tɛ baara la an de ka projets financelen tɛ n b'a ɲini jeunes bɛɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ misili de ye ka jamana kala n b'a ɲini jeunes bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ jamana kɛ bɛn bɛn ka se ka don jamana kɔnɔ parce que ni nin tɛ jamana kɔnɔna la basigi tɛ jamana kɔnɔ baɲumankɛ tɔn minnu kan ka na u bɛ taga dɛ o don ne bɛ min ɲini bɛɛ k'i cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw jamana ye bi aw de ta ye jamana sini ye aw de ta ye a k'aw jilaja sini ɲɛsigi min n'an b'a fɛ ka na an kan ka sɔrɔ a ka kɛ fɛn jɛlen ye a ka kɛ fɛn barikama ye o tɛ kɛ ni bɛn ni sabali tɛ ala k'an bɛn kelen ma amina amina siniɲɛsigi min n'an bɛ fɛ k'a sɔrɔ o tɛ kɛ ni bɛn ni sabali tɛ o tun ye kadɛri sidibe abudul kadɛri sidibe bɛɛ ko kadɛri sidibe ale ka dakuruɲɛ labanw ye an ka bi bɛɛ walawalali kɛnɛ kan bi yɛrɛ alamisa ye zuluyekalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan ni kelen an ka bi baro bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw barika da aw ka ɲuman dali la an ka jaw la k'a fɔ a k'an bɛn sigida wɛrɛ a ka to bɛ nin kan wasalam maa minnu b'an dɛmɛ baara in na u ka ca min ye ɛɛ badara ye ale bɛ ka an dɛmɛ ka ja ninnu ta samiru jalo a bɛ taama na ko ala ka segin ni a ɲuman ye min ye mamadu bɛrɛtɛ ani sufinjɛ ye an ka foli b'u fana ye demokarasi wani wani maa bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye kunbaba an ka foli b'u fana ye dan tɛ foli a k'an bɛn